Nthawi yomwe munthu aliyense ankayembekezera idafika. Tidakhumudwa kumva kuti Choma amuitana kuti akagwire ntchito yoteteza dziko. Iye adali mwana yekhayo wa m'banja la mfumu yathu ndipo ndi yemwe tinkayembekezera kuti n'kudzalowa ufumu wa bambo ake. Mwanayo adapita kusukulu yapamwamba yomwe idali mumzinda waukulu kukaphunzira nzeru za azungu. Munthu wophunzira kwambiri m'mudzi wonse adali iyeyo. Iye adali pakati pathu kugwira ntchito yothira nsembe kwa Mphambe, mulungu wa makolo athu. Mudzi wonse udali chete kukhumudwa ndi zomwe adachita mwanayo. Anthu ankangoyembekezera chionongeko. Manong'onong'o a chionongekocho adayamba kumveka. Anthu onse omwe adachita maphunziro apamwamba adaitanidwa. Adayenera kukateteza dziko lawo kuchokera kwa anthu oukira omwe adafuna kugwetsa boma. Patatsala tsiku limodzi kuti anyamuke, Gulupa Mupengo, yemwe adali mkulu wansembe wa Mphambe, adaitanitsa mwambo wa chitetezo kuchokera kwa Mphambe popeza mwana wathu wokondedwayu, Choma, adali paulendo woopsa. Ulendowo udafunika kuuyamba ndi kuthira nsembe kuti mfumu yathuyi itetezedwe. Anthu tidasonkhana ku nyumba yothirako nsembe titamva kulira kwa ng'oma. Padalibe ndi mmodzi yemwe adakhala ku msonkhanoko popeza moyo wa Choma udali pa ngozi. Ndipo iyeyo adalidi mwana wathu wokondedwa. Ng'oma zitafika pa chiindeinde, Choma adatulukira kuchokera m'nyumba yoyandikana ndi ya mfumu. Iye adavala nsalu m'chiwuno. Adayenda pang'onopang'ono kuzungulira anthu othandizira kupereka nsembe. Atatero adagwada. kenaka ng'oma zidasiya kulira wina adakuwa ndipo gulupa mupengo adatuluka mkanyumba kakang'ono pa nthawiyo wansembe wa mphambe adavala mkanjo woyera mang'ombe adayamba kumveka chapansipansi nkumakwera pang'ono-pang'ono wansembe adayima njii ngati akugona koma kuli kupemphera adayamba kuyimba ndi kuthira magazi a mbuzi pamutu pa choma magazi ena adawasakaniza ndi madzi omwe adathira pa mbewu ya malambe Iwo adali ndi chikhulupiliro chakuti mbewuyo ikamera ndiye kuti Choma sangathe kufa, koma mbewuyo itafa ndiye kuti Choma nayenso adayenera kufa. Tsiku lomwe Choma adachoka lidali tsiku lomvetsa chisoni kwambiri. Anthu mitima yawo idali m'mwamba. Zinkachitika ngati kuti galimoto ya asilikali yomwe idabwera kudzamutengayo inkamutumiza ku Gehena. Koma Choma sadatekeseke ayi. Musadandaule. adatero pouza gulu pamene ankakwera lole ija mphambe anditeteza atatero amayi ake adamkumbatira mwa mantha nkumpatsa chinthu china m'manja choma atayang'anayang'ana adaona kuti lidali bukhu lopatulika laling'ono lokhala ndi chipangano chatsopano chokha choma adadabwa monga wodzalowa ufumu wa abambo ake ndiponso wodzakhala wansembe adafuna kuyankhula koma mayi ake adamuyang'ana momupempha kuti asayankhule kanthu kenaka adasunga baibulo mthumba mwake choma adali atatha miyezi isanu ndi umodzi pamene galimoto ya asilikali ya mtundu wa jipi idafika m'mudzi mwathu tonse tidayiona ikufika panja pa nyumba ya mfumu posachedwa anthu awiri aja adakweranso galimoto nkumapita patapita nthawi mfumu idatuluka ikuoneka yachisoni mfumu idatiyankhula ndi mawu omwe sadaonetse kuswa mtima kenaka adanena nkhani yomwe idaswa mtima wa aliyense choma wamwalira mtembo wake ufika mawa kuti uyikidwe m'manda Adamva kuti gulu lawo adalibisalira maliwongo ndi kupha aliyense popanda ndi wopulumuka yemwe. Uthengawu tidaulandira ndi chisoni chachikulu. Wansembe wa Mphambe, Mupengo, ndi yemwe adaonetsa kuti sadakhudzidwe. Adapukusa mutu nati, China chake chidalakwika. Adanena mawuwa mobwerezabwereza kuuza mfumu. Palibe cholakwika, mnyamatayo wamwalira, idatero mfumu. Mm-mm. Mbewu yomwe tidabzyala idakali ndi moyo ndiponso yabwinobwino. Akadamwalira mbewuyo ikadafa ndi kuuma. Ndikukhulupirira kuti adakali ndi moyo ndipo ali mu chitetezo cha Mphambe, adatero wansembe wa Mphambe. Thupi lake lidafika tsiku lotsatiralo. Bokosi lidali lotsekedwa kale ndipo adatiletsa kuti tisalitsekule. Asilikali adali pomwepo kuonetsetsa kuti tisalitsekule. Anthu adakumba manda oti aikemo bokosi lija. Atamaliza kukumba mandawo, anthu adaikamo bokosi lija ndi kuyamba kukwirira. Anthu akutsiriza kukwirira mandawo, mwadzidzidzi amayi adayamba kulira. Wina adayamba kuloza kunjira komwe kudatulukira bokosilo. Pang'onopang'ono chinthu chinkabwera komwe kudali ife. Chinthucho tidati ndi mzukwa wa Choma. Tidabwerera m'mbuyo pomwe mzukwawo udalunjika komwe kudali ife. Tidakonzekera zothawa poopa kuti mzukwawo ungatimenye. Mzukwawo udati, Musaope, ndine mwana wanu, Choma. Sindidafe, ndidakali ndi moyo. Palibe adakhulupirira mzukwawo kotero tidabwerera m'mbuyo. Choma pang'onopang'ono adapisa dzanja lake m'thumba lake natulutsa Bukhu Lopatulika la Chipangano Chatsopano. Iye adationetsa mpholopolo yomwe idakanirira pa Bukhu Lopatulikalo. Bukhuli ndilo lidamupulumutsa. Mpholopoloyi ndiyo ikanandipha, koma m'malo mwake idalasa bukhuli. Ndidali chikomokere kwa masabata awiri. Nditangotsitsimuka ndidaganiza za ulendo wobwerera kuno. Mkulu wa ansembe Mupengo misonzi idatsika m'masaya mwake. Anthu adamukumbatira Choma woyembekezereka kulowa ufumuyo. Anthu onse adalulutira kwambiri. Wansembeyo adamupereka Choma kunyumba yothirako nsembe anthu akusangalala.